moni ndine Jackie nde nkhani ya lero ikutitengera ku japan kuchimake kwa technology ndiye mosachulutsa zokamba tengani chakumwa ngati chakudya chilipo tiyeni ticheze nde nkhani yake ndi yoti ndi ya ku japan koma tichokera kaye ku china mtsikana uyu dzina lake ndi jiang gay ndipo mu chaka cha 2016 anali ndi zaka 24 Jiang anakula ndi mayi ake chifukwa chonena kuti ali ndi chaka chimodzi ku China kumene anabadwira, amayi ake ndi bambo ake anapanga divorce. Anapanga divorce chifukwa chonena kuti abambo ake amapanga zoyendayenda ati chifukwa chonena kuti amafuna mwana wam'muna. Nde atapanga divorce amayi ake anadzipezera ka malo pena pake amavutika amagwira ntchito ukakumulira mwana kunena kuti apeze china chake. Nde. mu kugwira ntchito kwawoko anasunga ndalama yokwanira anagula kamalo kena kake kumudzi nkumangapo nyumba nde anachita mwayi kunena kuti boma linayamba kunena kuti limafuna lichite develop mbali imeneyoyo nde zomwe linapanga linawauza zoti tikugulani malo anuwa tikupatsani manyumba awiri mtawuni nde iwo anavomeradi anagulisa malo kuboma anakalowa m'manyumba awiriwo amakakhala ndi mwana wawo uyu Jiang ndi agogo ake amakhala anthu atatu nde Jiang nso anali olimbikira sukulu bwino lake nde anapezeka kuti amalimbikira kwambiri Japanese eti anthu aku China kulimbikira Japanese amakonda chiyankhulo cha Japanese ku sukulu nde anapezeka kuti anamaliza high school yake anapita ku college mpaka anamutumiza ku sukulu ku Japan kuti akaphunzire ku Tokyo koma anali oti amagwirizana kwambiri ndi mayi ake amayi ake wo sindikuwatchula chifukwa choti nawonso dzina lawo ndi jiang nde ndizingoti mayi ake anampasa mwana wawo dzina lawo nde tikazakhala confused nde wapita ku tokyo ku, ku sukulu kwake ku university kumene kuja anakakumana ndi mtsikana wina dzina lake liu zyu maina awa eti tizingoti liu anasanduka ma best friends amakondana chilichonse amapangira limodzi liu anapezeka kuti anakumana ndi mamuna wina wake ku sukulu komweko mnyamata dzina lake chen ndiye liu ndi chen chibwezi chitabeba anadzipezera nyumba amakakhalira limodzi ngati banja koma anali akupitabe ku sukulu amakhala yekha anapeza ka flat kake konena kuti malamulo aku flat ko anali kuti kudzikhala iweyo munthu mmodzi osatiso ubwerese munthu wina kapena chani ukapezeka kuti ukukhala ndi munthu wina amatha kukuthamangisako nde aliyense amakhala bwinobwino amapanga zake komano panangotenga kanthawi kochepa liu uja ndi abwenzi awo a chen aja chibwezi chinayamba kusokonekera anayamba kumamenyedwa amakonda kupanga zomenya Chen uja nde Liu anaona kuti "Ah, munthu uyu ndi wankhaza nkhaza chonchi ndi anazindikira kuti kuli bwino ndimusiye anayesera kuti athese chibwezi amati akati athese chibwezi mwamuna uja amachonderera usandisiye usandisiye koma akakhala ayambanso zommenya ndi tsiku lina anayamba kummenya kwambiri mpaka na anayesera kuti athawe mwamuna uja nkuonera kuti "Ah, ukandithawa ndikupha ndi anafuwula kwambiri akuthawa ndi anthu anamva nkubwera ndi Chen uja ataona kuti pabwera anthu anabwerera anamusiya kuti athawe nanga sipabwera anthu kuthawa kwa Liu kunali komweko ndi atathawa analibe kolowera anapeza kuti wapita kutiko wapita kwa Jiang Jiang anafotokozera mayi ake pa foni kuti kwabwera Liu sakuyenera kukhala kunoko akadziwa kunena kuti ali kunoko andithamangisako chanichani koma ali ndi ma issues ndi ma ndi, ndi chibwezi chake ndi wathawa ndi amayi ake a Jiang anamuuza kuti "Ah, inu kumeneko munapitira sukulu pangani sukulu mumalize muzibwerako amenewa akumveka ngati mavuto a Liu usazilowerere zinthu za eni ache apeze njira yozisovera sakuyenera kukhala ndi iweyo apeze kokhala anangowavomera mayake aja nkuseka nanga si iye amati best friend Chen uja anali atapsa mtima koopsa kuti munthu wamusiya ndi ati amamuvutitsa mameseji everyday kumuopseza ndikuti ubwerere pena azimuchonderera uzibwera pena amuopseze ukapanda kubwera ndikuvulaza kapena ndidzivulaza kapena zoterozo nde nthawi imeneyoyo Liu amagwira ntchito ku restaurant pena amachita kumulondola ku restaurant komweko anayamba kumapanga ngati akumpanga stalk chonchi nde ulendo wina atampitira ku ntchito Liu anatuluka ndi munthu wogwira naye ntchito ku restaurant kuja kunena kuti uyu ndi chibwezi changa ndapeza chibwezi china nde undisiye nde Chen anachoka atakwiya of course sizinathandize zinampangiza kuti apse mtimano kwambiri eti kenako anamuuza kuti kaya ati anali ndi ndalama zake tikumane ndikubwezere ndalama zakozo nde Liu anavomeradi kuti ndikukakumana naye koma pokakumana naye anapeza kuti anamugulira chani anamugulira chibangiri chodula kwambiri ati chokongola iye uja nkuvomera kulandiradi chani mphatso ija kuti ah zikomo kwambiri nkulandiranso ndalama zakezo nkumapita nde kaya analandiriranji mphatso uyu munthu oti sakumufuna nkumatenganso gift yake nde zinakhala ngati zampasa hope amuna uja kunena kuti ah ndiye kuti zitani ziyenda ngati walandira mphatso yanga kwinako nkumamukanabe ndiye anali amapsa mtimano kwambiri kuti ndiye kundikaniranji ndi amangomulondolabe kulikonse nthawi imeneyoyo Chen anali asakudziwa kunena kuti Liu wapita kumakakhala ndi Jiang Jiang anali waphee opanga zake amangoti uyu nzanga eti nthawi imeneyoyo chaka chake chinali 2016 mu september ndi mmene Liu amasamuka amakakhala ku nyumba kwa ndani kunyumba kwa Jiang and amakhalako mobisa kuti aeni aja apartment asadziwe chifukwa choti mumayenera kukhala munthu mmodzi yekha nde zinapeza kuti zinafikano poyipa kuopsezedwa kwake mmene amampangira stalk mpakana Liu uja anadzadziwa kunena kuti oo khala ngati Chen wadziwa kumene ndikukhala chifukwa kuti anamulondola tsiku lina kuchoka kuntchito nkumulondola all the way mobisala eti mompanga stalk mpakana kukafika kunyumba kuona kuti oo akukhala kunyumba kwa ndani kunyumba kwa Jiang anangoona kumakhala basi nthawi zonse nola azingozungulira kunyumba kuja kumaona kuti oh pano wabwera pano zonsezo Liu amadziwa chifukwa chonena kuti Chen amamutumizira mameseji kunena kuti ndikudziwa kuti wasamukira kunyumba kwa Jiang ndikudziwa kunena kuti kutani koma zinazo samamutani samamuuza siku lina anazamuuza kuti akudziwa ati kunena kuti ndili kunoko akumandipanga stalk nde Jiang anamuuza kuti "Ah, nde usayimba foni ku polisi bwanji ngati zafika povuta choncho Liu nkunena kuti ayi ayi ayi musachite involve apolisi Jiang nkuona kuti zikumveka ngati zoopsa munthu ngati afika pomakuchita stalk choncho eti ulendo wina anapezeka kuti anayimbiranso mayi ake Jiang ku China kuwauza kuti eyi zinthutu sizili bwino uyu khala ngati akumampanga stalk Liu Chen uja amayi ake nkudabwa kuti a iwe nkhani zimenezo ukadazilowererabe mesa ndinakuuza nawo kuti mavuto amenewo ndi mavuto a Liu usazilowerere ndipo akadali kunyumba kwako chifukwa chani ndati achoke chifukwa chonena kuti moyo wake ukumveka wa complicated ndipo iweyo sindikufuna kuti zimenezo zikukhudze iye uja anangoti okay chabwino nde pa 6 november 2016 Chen anamutumizira mameseji omuopseza ndani omuopseza Liu kumuuza kuti ndikubwera konko ndikulondola ndikubwera kunyumba kwako komweko nde Liu amachita mantha anamuimbira foni Jiang kuti a Jiang tabwera tikumane kutiko pa train station tinyamukire limodzi tizipita kutiko kunyumba koma sanamuuze chilungamo kunena kuti akumuyitana chifukwa akuopa kunena kuti Chen akubwera nde Jiang ndi ubwino wake anati a usadandaule ndikubwera ananyamukadi kupita kutiko kupita ku train station ulendo wake omwe amanyamuka kupita ku train station ali pa foni ni mayi ake amayi ake anamuwuzanso kuti inu za ujeni zija zili pati za Liu wasamuka paja ndati musalowerere nkhani zake anangoti "Ih, kaya kaya mayambana kaya matani ndanena kuti ndakuuza kunena kuti kumeneko unapitira ku sukulu osalowerera ma issues opanda pake a anthu ena muzavulala zosaziwika bwino atanayankhulayankhula ndi mayi ake aja ku- atakumana no ndi Liuyo anachoka pa foni kuti a basi bye titani tiyankhulananso kutengana ndi Liu uja kumatani kumabwerera kuti akupita kunyumba kwa Jiang nthawi yonseyo Chen akuwalondola akuwastoka akumayenda and mnthawi yonseyo liwu sanamuuze jiang kunena kuti chen wandiwopseza kunena kuti akubwera atathana nane lero basi kumapita kumayenda atakufika no kunyumba kuja mpamene no amazacheuka nkuona kuti ndani chen uja uyo akutulukira ukoyo nde chifukwa chonena kuti liwu anali akudziwa kale kuti kukubwera munthu iye anangodzambatuka kuyamba kutani kuthamanga kuthawa mbuyomu jiang kuzaona kuti nayenso ayambe kuthawa nde jiang anali kumbuyo kwa ndani kwa liwu chen anapeza kuti watulusa mpeni anthu aja akutani akuthawa anthu atatu akuthamanga nde liwu uja anathamanga ndi kutsegula chitseko cha nyumba ya jiang chija akuona nzake akubwera mbuyomu ndi kutseka chitseko chija ndi kukiya jiang ali panja kumutsekera munthu kukanika kulowa mnyumba mwake momo uyu akubwera chen wapsa kale mtima ndi mpeni wake kuyamba kulongolola pamene paja a jiang kuti ayankhe chen kumbaya mipeni anamubaya ka 10 pakhosi ndi pamtima nkuthawa nthawi yonseyo liwu ali mnyumba mwa jiang wazitsekera ati kuyimba foni ku polisi kuti ukhala ngati panjapo pali wina wake sindiziwa kuti chochitika nchani osanenanso bwinobwino kenako anayimbanso foni ku polisi after some time kunena kuti kukhala ngati wachitika chiwembu nzanga kukhala ngati wachitidwa chiwembu panjapo sindikudziwa kuti chochitika nchani apolisi kubwera nthawi yonseyo iye sanatsegule chitseko mu nthawi yonse yomwe wabayidwa nzake chen nkuthawa iye sanatsegule chitseko mpaka na apolisi kubwera mpamene iye amatsegula chitseko anampeza akadali moyo koma sakutha kuyankhula jiang uja anamtenga apolisi kupita naye kutiko kuchipatala anakamwalirira kuchipatala anamfunsa liu kunena kuti chachitika nchani ukuziwa amene wapanga chiwembuchi liu ananena kuti sindikuziwa china chichonse ndipo munthu amene wapanga chiwembucho sindikumuziwa amayi ake Jiang analandira foni ali ku China kunena kuti mwana wanu watani waphedwa ku Japan. Amayake aja anati "Ah, z- I think mwalakwitsa si mwana wanga. Basi kukhala samakhulupirira kuti anali kuti ayankhulana naye akunena kuti akupita ku nyumba. Kenako analandiranso foni ina kuti mwana wanu kuti waphedwa ku Japan. Iwo chani? Panatenga masiku folo kuti amugwire Chen uja. And munthawi yonse Liu osanena kuti akumudziwa. Nde inapeza kuti anapsa mtima kwambiri anali mayi ake a Jiang kunena kuti chifukwa chani anampha mwana wanga nkhani zoti sizikumutani sizikumukhudza nde amayiwo ndi amene anapeza kuti aulula kuti munthu uyotu ndi chibwezi chake cha ndani chibwezi chake cha liwu liwu samanena basi amangopanga ngati kuti iye sizikumukhudza nde anapeza kuti anthu zitatuluka zonena kuti amene wapha munthu ndi chibwezi chake cha liwu anthu anamukwiyira liwu kuposa mmene anamkwiyira chen amene anabaya munthu mpeniyo chifukwa choti amanena kuti iwe munthu wa mtundu wanji ungakiye chiseko nzako kumusiya panja ndi amayi ake a- a Jiang anapita konko anasaina anasainisa anthu ma petition o- over 1 million petitions yonena kuti munthuyo alandire death sentence chifukwa wamupheranji ndi nkhani inapita ku court ndi Japan inanena kuti ife sitipanga death sentence sitikhulupirira death sentence anampasa 20 years anampanga sentence Chen to 20 years amayiwo sizinawasangalatse of course koma nanga sizinachitikira ku japan kukanakhala ku china akanalandira death sentence ndi nkhani sinathere pompo amayi aja anali okwiya kwambiri chifukwa iwo amapsa mtima kuti no wapangitsa kuti mwana wanga aphedwe ndi ndani ndi Liu ndi amalimbana kuti olo amuyankhule samayankha olo atani amangopanga basi maposi pa, pa social media zabwinobwino zobhebha wazitchenesa wazibhebhesa ndi amayi aja zimapsesa mtima kwambiri kuti munthu waphetsa mwana wanga nkumapanga ngati kuti palibe chimene chachitika ndi atapsa mtima kwambiri amayi aja nawonso anaposita pa social media anayika dzina lake la Liu lonse ndi phone number yake kuti munthu amene waphetsa mwana wanga ndi anthu anamutukwanatu Liu uja anamusambwadza anatani nde Liu nayenso anamemanso anthu ake abale ake chani nkuyambanso kumaatukwana amayi ake a Jiang kumauza kunena kuti mungovomereza kuti mwana wanu anafa anthu ena amafa msanga basi nayenso moyo wake unali waufupi si ine ndinampha mwana wanu nde amalimbana kwambiri i think kuchoka 2016 anakhala akulimbana mpakana 2020 2021 amayi aja amanena kuti iwe ndi amene unamphetsa mwana wanga chimene umakakhalira kunyumba kwake nchani chimene unalowera mnyumba nkukiya chiseko ndi chani chimene sunamuuzire kunena kuti umafuna akakudikirire ku train station chifukwa chonena kuti munthu amakulondola amakuopseza komanso unamuletsa kuimba foni ku polisi chifukwa chani anayambana anatani mpakana amayi ake a Jiang anapita kukapanga sukulu ya law nkumaliza nkumusumira Liu mu civil court kunena kuti uyu ndikumusumira andilipire at least china chake aluze china chake eh, anapezeka kuti nkhani ija inapitadi ku court koma court yake inali ya ku China anachita weigh nkhani yonse kutani na imeneyoyo atabebaso pa social media a, a, a Liu wo mpakana kumakhala ngati ka celebrity kumeneko chifukwa cha nkhani zomwezo ndi ma followers ma followers wo nkuyamba kumawatukwananso amayi aja ndi amayiwo amangomsumira aliyense amene atawatumizire zotukwana mpakana anthu amamangidwa ndithu ndi kesi yawoyo ku khoti Liu ankapanga mwano ankaona ngati kuti palibe chichitike koma khoti linampeza olakwa kunena kuti iweyo unapangitsa imfa ya nzako chifukwa one sumayenera kukakhalako umadziwa kunena kuti ndi nyumba ya munthu mmodzi two unamuletsa kuchita contact a polisi atakuuza kuti nzoopsa three sunamuuze kunena kuti uli pa chiopsezo chotani four iweyo kuthawira mnyumba mwake mwanzakoyo ndikukiya kuti asalowe komanso utakiya chonchicha unakhala kwa nthawi yayitali chifukwa anapeza evidence yoti atalowa mnyumba muja amayimbira anthu ena mafoni kumayankhula ndi anthu ena nzake akubayidwa nkuphedwa nkufa kenako after pamenepo atayankhulayankhula ndi anthu ena nkumazayimba foni ku polisi bwino kunena kuti panjapa pamachitika zinthu ndi delay imeneyoyo ananena kuti mwina nthawi yonseyo akanakhala kuti wapulumutsidwa wapita ku chipatala akanatha kutani akanatha kuchira akanatha kupulumuka nde iwenso uli liable anampanga fine 103000 dollars kuti awalipire amayi ake a jiang nde anayilandiradi ankakanakana kupereka anapanga appeal koma zinakanika anayilandiradi amayi ake a jiang anayichita anayipereka ku ma donations kwa ma victims ma organizations othandiza ma victim chani chani koma nkhani yake yomvetsa chisoni kunena kuti pena anthu timapereka miyoyo yathu ndi bwino kukhala munthu wabwino koma osakhala bwino to a fault kumachita weigh zinthu zozilowerera anthu amathadi kuvulala chifukwa cha zinthu za anthu ena kuti mukayang'ana nkhani iyoyo jiang'iyo amaona ngati akumukonda nzake akumpasa chi- chi- akumuthandiza pamene nzakeyo analibe naye ntchito kufika point yoti iye kudutsa ndikukalowa mnyumba mwa nzakeyo ndikukiya kukiya chiseko kuti kumadziwa kunena kuti akuchitidwa chifwamba koma kungomusiya nde you know pena ma choices tizingosamalitsa kuti osamayiwala chomwe tilili pamalo pamene ta- tili kuti kodi panopo ndikuzafuna chani cholinga changa nchani nkumayang'ana anthu ena onse ambalimbali kuti zolinga zawo pa miyoyo yathu ndi chani zikomo kwambiri